a bɛ taa ka acte de naissance photocopie kɛ ka legalize ne ma fili a bɛ fɔ ten de ne ma fili en un mot ko ka taa a kopi kɛ parce que u kan ka depo kɛ bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ e, e, kɔriw bɛ ka tali kɛ polisiya ni gendarmeya ni gardiya ni fɛnw bɛɛ voilà fainéant minnu sigilen don bamakɔ kɔnɔna la yen k'aw tɛ ko baara t'aw bolo k'aw tɛ ka baara kɛ a ye t'aw ka depo kɛ sisan kɔni a sera k'i sigi te daga kunna k'Asimu tɛ ka baara kɛ generaliw tɛ ka baara kɛ minisiriw tɛ ka baara kɛ ko e, e, e, e porokirɛriw tɛ ka baara kɛ a sera dɛ tali sera ko depo wagati sera fainéant ko ka dabila i ka t'i ka depo kɛ an bɛn'a dɔn mun ye tiɲɛ ye e bɛ kuma min fɔ te barada kunna ale ni ereyalite an k'a tɔ lamɛn nin kɛra meri de ye denmuso taalen filɛ ka wolosɛbɛn fotokopi kɛ yɔrɔ de la parce que depo bɛ yen u bɛna piri min fɔ a ɲɛnɛ e k'a lamɛn wolosɛbɛn ko waa kelen ani kɛmɛ fila fotokopi wolosɛbɛn kura tɛ dɛ i b'a fɔ den wolola wolosɛbɛn t'a la olu tɛ dɛ ou bien wolosɛbɛn tununna ko ka kura dilan o tɛ dɛ kopi ko waa kelen ni waa kelen ani kɛmɛ fila wolosɛbɛn wolosɛbɛn ye dɔrɔmɛ mugan ni dɔrɔmɛ mugan a kopi n kan tɛ ni wolosɛbɛn turunna n'u bɛna kura gilan o tɛ dɛ k'a kopi k'a legalize ka d'i ma dɔrɔmɛ mugan de don meri la mɛ waa kelen ni kɛmɛ fila de fɔlen filɛ nunu ye mali kura Asimi ma tila dɛ ka nin dangaden ninnu to jamana duguma baara la nin meri kɔnɔ ni polisi ninnu dɔw walayi a ma tila ale ko a denmuso ma a to yen n fari man di n na bi sini n yɛrɛ bɛ taa ka t'i ka wolosɛbɛn legalize k'a d'i ma parce que kuma nin ma don ale kun fɛ o la sisan mɛrikiredi ne wulila ne yɛrɛ sen fɛ ne taara a mɛri kelen na mɛrikiredi ale wulila o la sisan nɔ ka taa meri kelen na a bɛna taa aranseɲeman ɲini n'a sɔrɔ ko nin ye tiɲɛ n fana n ye foli kɛ muso in daminɛ n ye wolosɛbɛn bɔ k'a da a ɲɛ kɔrɔ ko a ne ba ne nana n mago bɛ kopi den kelen na k'a sera mɛri la a ye wolosɛbɛn bɔ k'a di muso ma ka foli kɛ k'a mago bɛ wolosɛbɛn kelen na ne t'a fɔ n ba paseke nin tɛ den ɲɛnama ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ nin wele k'i ba nin ye yurukuyuruku mɔgɔ de ye den ɲɛnama tɛ donc ko pour ma fille vraiment a y'i kan biri ne kɔrɔ a y'i a kumana ne fɛ ka voix digi a ko ne ma ko aa ko ko yan nɔ ko wolosɛbɛn den kelen ko kɛmɛ seegin Ɔhɔn. k'ale gɛrɛla la k'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ fɛ ka fotokopi kɛ wolosɛbɛn n'a denmuso ye k'a y'i kan jigin ale kɔrɔ k'i kan kɛ kɔ saga kan ye ka sɔrɔ k'i kan gɛrɛ la k'o fɔ dɔɔni ko kɛmɛ segin u y'a fɔ denmuso ɲɛna ko waa kelen ni kɛmɛ fila u filɛ k'a fɔ ale ko kɛmɛ segin fɛn bɛ kɛ dɔrɔmɛ mugan ko kɛmɛ seegin ka ca ko mɛ ko cogoya wɛrɛ t'a la an k'a negosiye paseke fɛn nin bɛɛ ye negosiyeli de maliyɛn yɛrɛ tagabolo kɛra negosiyeli ye cɛ y'o propose a ye a ko k'a bɛ kɛmɛ fila bɔ a la k'a kɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ye sisan wari ci o la ne ko a ma n ko aa n ko madamu mun ne ko kɛmɛ wɔɔrɔ in kɛmɛ seegin n'a bɛ taa e de kunna wa o de n'a bɛ taa ɛɛ jamana de kunna a ko k'o tɛ ne ka sira ye. alors que wari minnu bɛ di service ninnu na sisan nɔ kɔdi dɔ de bɛ yen i b'a scanner dɔrɔn ka wari ci directement a bɛ taa etat de ka compte la a tɛ to nin kafiri den ninnu yɛrɛ bolo directement maintenant cɛ o ɲininkali le k'a la ko n bɛna wari ci fɛngɛ min na de a bɛna taa eta ka kɔnti de la dirɛti la wa ou bien a bɛ d'e de ma k'o tɛ cɛ ka sira ye u ma ɲɔgɔn faamu ale fɛnɛ bɔra maintenant a bɛna mun de kɛ Bubumabɛl le mankan filɛ nin ye kɛrɛfɛ laminɛla dɛ unhun unhun ale Bubumabɛl le mankan filɛ nin a bɛna Bubumabɛl le wele ka kuma fɔ a ye Bubumabɛl yɛrɛ ka wari ci pour que preuve ka sɔrɔ dusu bɔra ne nana so ka na da bɔ hakili jigira e la n ko jɔn ka bisa kɔnti kɔnɔ n filɛ ka kɔnti kɔnɔ n y'i wele i y'a ta ale dusu bɔra a taara so K'a to so ni hakili jiginna la k'a fɔ ko Bubumabɛl ka numero b'a ka page sanfɛ directement a bɛna don page de kɔnɔ sa ka Bubumabɛl ka numero ta ka Bubumabɛl wele k'a ɲɛfɔ Bubumabɛl ye. Donc n y'a ɲɛf'i ye i ko ko a cɛ la karisa ne t'i dɔn dɛ ka min fɛ i ka taa mairie yɛrɛ la i ka taa telefɔni di agent yɛrɛ ma. taara telefɔni di ajan yɛrɛ ma parce que n taara yafa deli a fɛ n ko tiɲɛ na n ko muso t'a la n k'an fura n ko mɛ n ko n kɔrɔkɛ bɛna cɛ taara fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan bugumabɛli ko k'ale t'a dɔn mɛ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka taa telefɔni di muso nin ma cɛ nin fɛnɛ taara ni telefɔni ye ka yafa deli muso nin fɛ ko a vrɛman n ye mun kɛ n jo t'a la wari tɛ ne bolo n bɛna telefɔni di n kɔrɔkɛ ma n kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ wari ci ma o voilà n taara n ye telefɔni di a yɛrɛ ma e yɛrɛ n'a kumana a ye a kɔnfirime e yɛrɛ ye donc e yɛrɛ tilala ka wari ci a yɛrɛ ka nimoro la a y'a ka nimoro fɔ e ye wari ci a ka nimoro la kɛmɛ seegin Bugumabɛl n'a kumalen Bugumabɛl ye numero ci muso nin ka kɔnti la u ye wolosɛbɛn kopi kɛ k'a di cɛ ma témoignage tɛ nin kɔfɛ o Bugumabɛl ye la, la, laselikɛla de o a selen filɛ nin ale ma ale yɛrɛ y'a ye bon nin ko ninnu de bɛ Mali la o de kosɔn an tɛ avanse tant que ni ninnu ma gɛn ka bɔ service la an tɛ an tɛ avanse quoi i bɛ baara min kɛ n'a wari t'i nafa i t'a bila i ka taa baara wɛrɛ ɲini c'est tout ou bien